Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Lero pa Hanifa TV takubweretseraniso mlendo wina amene tikhalire kucheza nawo. Amenewa ndi a Jones Gadama amene akupikisana amene afuna azapikisane pa mpando wa mphungu wa mdera la Mulanje Central kuti kuti iwowa mangolomera akuwatenga pati. Ine ndi Thokozani Chiwaya wa Hanifa TV takhala nawo pompa kuti kuti Iwowa ndi ndani tiadziwe komanso mwina mangolomera awo akuchokera pati? Muli bwanji bwana? Ine tili bwino kaya inunso muli bwanji? Inetu moyo ulipo.
Ndithokoze kwambiri.
Zikomo kwambiri. Zikomo.
Tsono akamati Jones Gadama ndi ndani? Very good.
Mwandifunsa funso labwino. Tikamanena kuti Jones Gadama ndi mnyamata amene anabadwira ku Mulanje ndipo ali ku Mulanje Central amene waonesa chidwi chonena kuti azapikisane nawo pa mpando wa uphungu chaka cha mmawa. Jones Gadama iyenso payekha ndi mtolankhani komanso anapanga maphunziro a za uphunzitsi maka phunziro lake limene amalinjoya kwambiri Jones Gadama mukumaonerayu ndi lophunzitsa chifaransa kana kuti French. Mwachidule Jones Gadama ndimfotokoze moteromo. Oho, mumaphunzitsa French?
Ine ndine katakwe wa French ndithu kwabasi. Akati bonjour.
Bonjour, comment ça va?
ça va bien ehe timanena kuti ça va bien ndikuti kupatsana moni pamenepo Aha. ndithu ndithu Eh, Mr. chabwino chabwino Eh, ndiye ndalezi eh, munaziyamba bwanji ineyotu ndikati ndale ndikutanthauza kuti ndinaziyamba kalekale ndale ndathamanga pa ground pa ndinayambira nthawi ya udf udf ikuyamba kumene ili pressure group ndipo ndili wachichepere kwambiri ndili wachichepere kwambiri

kwabadwa chipani cha dpp tinapezanso tinapezanso tili mu dpp ndipo nthawi zambiri ndima zanga zinali zapa, zapa ground za zanga zapansi pansi koma nthawi imene zinali zoti ndalezo ndikutani kodi ndikupanga nde mwandifunsa kuti ndinayamba liti ndinayamba kale koma mazakhano ndi chidwi chonena kuti ndiime nawo kukhala phungu chaka cha mmawa ndikuti ndafe kuti ndakhwima nazo kumeneku ndi kumene mulanje central kumene kumachokera uh, Kondwani Nankhumwa. Ndi kumeneku ndithu kumene kumachokera Kondwani Nankhumwa, amene ali phungu kapena Member of Parliament pakali pano pamene tikulankhulana limodzi. Mphamvu muzitenga kuti?
Mukapikisana ndi a Kondwani Nankhumwa kumeneko, mphamvu muzitenga kuti? Zikomo kwambiri.
Chimene mungadziwe ndi choti kuti paja tili ndi mawu aja timati kuti mphamvu ku anthu. Inetu mphamvu zanga. Chifukwa chifukwatu kumeneko a Nankhumwatu achitako zazikulu. Achita zazikulu. Ndimamva kuti kumeneko misewu, mijigo. Mphamvu muzitenga kuti? Wakutumani ndani? Mwadya banzi la ndani? Inetu palibe banzi imene ndadya. Koma chimene mumayenera kudziwa mwandifunsa funso kuti mphamvu ndikuzitenga kuti? Inetu mphamvu zanga zikuchokera ku Mulanje Central komweko. Anthu amene aku a ali ku Mulanje Central amene anavotera Kondwani Nankhumwa. Anthu amenewowo ndi mphamvu zanga zimene andipatsa. Anena kuti iyayi. Inu tabwerani muthe kutiyimirira pano. Indetu mwanena kuti a, achita izi ndi izi, koma pali chinthu china chake chosoweka kumeneko chimene ineyo pa ine- pa ineyo nachipanga discover kuna kuti ah, apatu a Kondwani Nankhumwa apaphonya ndipo apalephera nde ineyo pamene post pamene pandipasa mangolomera ndi anthu pamene andipasa mphamvu inenso ndikupaona kuti ah, apapo pakukanika ine ndifuna ndizakonze pamenepo Mu- mutiululira muwaululira aMalawi kuti pamene akukanika kumeneko amalawi amene mu- mukhala ngati kapena ndikuwauzira mayeso Oho. apo ndikhala kuti ndikuwauzira mayeso komabe zilibe kanthu chifukwa choona kuti poti pa- apalephera inebe ndipakonza ineyo chimene ndikufuna kuti ndi ndikakonze ku Mulanje Central ineyo I can assure you kuna kuti i- Mulanje Central does not necessarily need uh, mijigo monga muku- mukunenera Oho. ineyo mijigo kwa ine sindimaitenga ndi solution ya, ya, ya madzi Oho. chifukwa chani ndikutere nthawi ya UDF Bakili Muluzi anadzala mijigo mwina constituency ina iliyonse koma nditati ndikufunseni kuti mupite kumene simukaloza kuti mjigo umene Muluzi anazopanga nthawi imene ndi uwu zonse zinaphwasukaphwasuka kusona kuti zinakhalaso ngati back to square one a Kondwani Nankhumwa chabwino abweresa mijigo monga mukufotokozera koma to me mijigo is not a solution kumbali ya madzi ineyo chimene ndikufuna kupanga kumene kujatu pansi paja ku Mulanje Central Pali kale mipopi uh, pali mapaipi amene anadzalidwa zingofunika kuna kuti tikonzenso mapaipi amene aja kuna kuti anthu azimwa madzi a pa tap tili ndi phiri la Mulanje imene madzi no akufi- akufika like here ku Blantyre anthu aku Mulanje eni wake asama Mulanje Central ndikufuna kuna kuti aliyense ine kumene kumijigo ine I will never promise anthu kuti ndikupasani madzi a mijigo Madzi a m'mijigo sikuti chilungamo, sikuti amapereka appetite yokoma, amamveka ena ka kamchere, ena this and that. Ine ndikufuna madzi amene mumamwa muno mtauni, a muno mumati ku a, a Blantyre Water Board, kaya kwinanso kuli chani, koma ine ndikufuna madzi a ku Mulanje akhale amene ali oyenda mu mapaipi bwinobwino, kumene kulibe tap kukakhale tap, chifukwa timati madzi ndi moyo. Azimwa madzi amene ali well treated, madzi amene akonzedwa bwinobwino. ndi zimene ndikufuna kuti ndikakonze pamenepo. I- i- Inu, inu kumeneko mukayimira chipani chani? Ineyo ko Pakadali pano.
ineyo kumeneko ndikayimirira chipani cha DPP imene mtsogoleri wake ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene ndikukayimirira chipani chimenechi. Tinene kuti akutumani ndi amenewo chifukwa chakuti mwina a Nankhumwawo ndi chipani chimenechi pakadali pano zikuoneka kuti zasolobana eh? Sa- sananditume ndipo ndisakunamizeni monga ndakuuzani kuna kuti ineyo ndakhala kale wa DPP tinalinso limodzi ndi a Kondwani Na- ah, pamene amaukira chipani Ineyo sananditume koma amene andituma ndi a Malawi aku Mulanje Central. Mulanje Central yanena kuti yayi. Jones Gadama iwe ndiwe mwana wa mmudzi wa muno. Unayamba kale zintchito zako kuno. Zintchito zanga akuzidziwa zimene ndakhala ndikugwira ku Mulanje Central. Ndiyeno tikufuna kunena kuti iweyo uzatiimirire. Ndiye mukandikufunsa kuti a DPP andituma? Inetu DPP sinanditume. Andituma ndi anthu aku Mulanje Central. Mulanje Central yonse ndi imene andituma ineyo kuna kuti iyayi iweyo tikufuna kuti utiimilire. Ndiye ndati "Ii, ine ndikani ine ndine ndani ndiyenera kuwatumikira Malawi aku Mulanje Central. Ndiyeno dpp sinanditume koma amene andituma ndi a Mulanje Central. A Mulanje a, a dpp angondilandirano chimene apereka eni ake a Mulanje Central ndi andilandira tsopano. Ah, tikumvanso kuti inu ndi a Nankhumwa mpachibale Ndipo 100% mwathetsa chibale ndipo 100% mwathesa chibale Chibale sichinathe. Mukugalukira banja limodzi. Ndipo sitikugalukirananso. Chimene muyenera kudziwa kuti Kondwani Nankhumwa ndine ndipo ndi thuthu. Ndipo amene uja ndine takulira limodzi. Ndipo ndi ndi wathu. Chimene muyenera kudziwa nchonena kuti chimene tangosiyana ndicho timati tima ideologies now, okay? Kapena maganizidwe ndi mfundo. Kuti iye watenga mfundo iyi imene ili yosathandiza ndiye ife tikuona kuti iyayi tiye titenge mfundo yona kuti tithandizire Amalawi. Ndiye ndikuwauza kuti achimwene apapo inu simunachite mfundo yabwino. Ndiye chifukwa choti apa mwatenga mfundo zimene zili zosamanga Ine ndifuna kuti ndibweretse mfundo zomanga. Ndeno ineyo ndi iye Nankhumwa ndi chibale ndithu koma tangosiyana mmaganizidwe ndi mfundo zathu zimene tiyenera kuti tithandizane ah, tiathandizire a Malawi athu aku Mulanje Central. munanena kuti eh, zinthu zingapo zimene ku- ku- ku- ku- ku Mulanje Central zimene mukuona kuti iyayi a Nankhumwa sakukwanisa munakhambapo nkhani ya madzi kuti Mm. iyayi madzi a m'mijigo Mm. iyayi mufuna mubweretse madzi a m'mipope M- zimene sizinakusangalatseni ndi chokhacho Iya, zimenezo zilipo. You know,
Muyenera kudziwa kunena kuti padakali pano tikukamba nkhani za like food security okay. A Nankhumwa alepheranso kuonetsa kunena kuti anthu aku Mulanje Central should be food secure akusowekera upangiri weniweni kuna kuti kodi Mulanje tingampange bwa especially Mulanje I'll be talking much about Mulanje Central mm -hmm. kodi tingapange bwanji Mulanje Central kuti anthu amene ndiwaimirirawa chaka ndi chaka azingokhala ndi njala chaka chaka azingokhala ndi njala chaka ndi chaka azingokhala ndi njala ndiye ndap- ndap- ndapapeza kuna kuti a Nankhumwa apapa apatani kodi apalephera kuna kuti Mulanje asamakhale ndi chakudya china anthu azingotani azingolira iyo chimene a- amadziwa ndiyo atenge ka ndalama apatse anthu apatse anthu akadya m'masomo afunanso kuti akapempe akadya a- akapempe zimene zomwe sizithandiza ine I'm against giving out ma handouts and ndikazakhala kuti andivotera inetu ndi Amalawiwa a pa Mulanje Central ndidzagwira nawo dzanja limodzi kunena kuti tidzapezeke kunena kuti tikumakolola kudya kwa katatu kumene kwalephereka kumene anatilonjeza a, a boma la Tonse Alliance kuti azidya katatu limene taziona kuti zakanika. Ineyo pa Mulanje Central ndifuna kuti zimene zidzachitike. muzikalima muzikalimira a- a- nzika za ku Mulanje Central not necessarily kuwalimira koma mfundo zimene ndizabweretse iyo ndine kukhala pamodzi kuna kuti tiyeni tikonze kuna kuti Mulanje Central ino iyo ndi ine tizipeza kuti tiza- ndizapeza kuti zimene zitani kuti zizithandiza ma club amene ana anathetsedwa chani zimene tizakumakhala limodzi ndikumakambirana mfundo zabwino ine ndifuna ndikuwuzeni Mulanje Central tinadalitsidwa tili ndi dothi labwino tili ndi chonde chabwino koma chikungosowekera upangiri upangiri umenewu ndi umene achimwene anga ana- a- a Nankhumwa autani kodi aulephera ndiye ndikuona kuti yayi a Mulanje ineyo ndilipo mwana wanu monga mwandiuza kuti ndikuyimirireni Tiyeni tipange zimenezo. Tinene kuti kuli kapena mwina kuyimira ku- mufuna muwapempha nankhumwa akupaseni banzi mukhale pansi eh? Ah, ah.
Inetu a Nankhumwa ndikuwuzeni sindingapemphe banzi kapena iwonso sangakhale kuna kuti andipase banzi ndikakhala kuti mwina ndifuna ndikadye kunyumba kwawo ah, monga mchimwene ndipita akandilandira iwonso aka- akafunanso kuti abwere kunyumba monga kwa mng'ono- kwa mng'ono wawo abweranso atani ah, apanga koma apapo ponena kuti ti- chinthu chi- cha, cha, cha, cha Mulanje chimene ndikuchikambachi chimene ndimene ndikufuna kuti iyayi tisadzikundikire chuma kunena kuti tizi, an- anthu ena azipsinjika iyayi a Nankhumwa sangandipatse banzi ineyo ayi ndiponso ne- even if- sinjira yopemphera imene ndiponso asavutike kunena kuti iyoyo atati atenge kapena makobili ayi inetu ndi- nditakutsimikizirani kunena kuti ndale kunapezeka ena ake anazandipeza apo anandipanga approach oho kunena kuti a ah, iwe even pa zolemba pa zolemba lemba zanga za utolankhani ena ake anazandipangira tate uzilemba izi ine kuti no I'm a professional journalist ineyo za checkbook ineyo za chanjo sindimatani kodi sindimapanga amati muzitani okay amati ndizilemba zoipisa chipani china chake ehe nde ineyo I'm against that kuti ine sindingamalembe zoipisa chipani china chake I'm a professional journalist so Ine a Nankhumwa sangandipase even banzi. Even akhala kuti andipase ngoti ya ine ngati mufuna kuti mundipase tiyeni tizikathandizira anthu aku Mulanje. Koma not ine kuti ndidye kuti mundikhazike pansi. Ineyo ulendowu sindingadye banzi chifukwa chonena kuti sindinazitume ndekha koma ndachita kutumidwa. Mwachitsanzo pali nyimbo ina imati kodi nditume yani? Anthu aku Mulanje amayimba kuti kodi nditume yani? Ndiye ineyo ndavomera kunena kuti yayi nditumeni. mwandituma ndiye ineyo banzi sindingalandile ndi aliyense a Nankhumwa asavutike zoti andipase banzi sindikukhala pansi ulendo uno ndi wa straight mpaka chaka cha mawa ndale kumafunika ndalama eh zona muzitenga kuti ndalama Mwa- mu- mu- mu- muli mchithumba ineyo chithumba ndisakunamize chithumba changa mwanena kuti kwaja simuzawapasa anthu ndalama eh? eh eh anthu simu simuwapasa ndalama Simapasa ndalama. eh anthu simuwapasa ndalama komabe kumafunika mayendedwe zona mayendedwe amakhalapo Eh? ndipo ndipo ndifuna ndikutsimikizireni kuna ku Mulanje kuti as i'm talking to you now am already in touch ndi ma business community aku Mulanje am already in touch ndi amipingo am already in touch ndi even mafumu ine china chili chonse chili set as I'm talking now china chili chonse chili chili set ku Mulanje ndimapitako uh, almost weekly zipangizo zimene ndikugwiritsa ntchito ndi za anthu a pa Mulanje Central I don't have anything ndi pamene muyenera kudziwa kuti munthu ukhoza kukhala ndi ma million Utha kukhala ndi nyumba koma sungagule ufulu wa munthu. Anthu aku Mulanje are not cheap to be bought ndi ndalama. Zimenezo muyenera kudziwa. Indedi a Nankhumwa atha kukhala kuti ali ndi makobili of which akumachitadi pakali pano angu- akungomwaza ndalama. Ineyo ndikanapa- ndikanawapempha achimwene kuti "Ana- achimwene angu- a Nankhumwa bakhuzumukani takhalani pansi makobili chabwino muli nawo koma khalani pansi musavutike ndi kutha chuma chanu chifukwa chaka chammawa simupitanso ku parliament Oho. chuma chimene muli nacho ingochisunga ndikuna kuti aza- aziphwanga amene ndili nawowa amene ali anawo amene sikwa ine ndimati ndi ana anga kuti at least azathandizike kumbali za school and the like kusiyana kuti amwaze chuma chawo muti inu mudzawina ineyo ndikuwina ndipo straightforward ndikuwina and chimene chiku- ndikuna ndikuwina chifukwa china kuti sindinangoti dzamba dzamba katu kuno ndifuna ndi- ndikakhale phungu koma chifana kuti anthu akumulanje amalawo amene akundionera pa kumulanjewo ndi amene andiuza kuti pita ndiye chifukwa kuti andituma mavoti ndinioa mavoti ndi amenewo that's why ine ndikukawina kumulanje ndinamva anthu ena akudandaula mdzika za dziko lino kuti ayi achinyamata amakhumudwisa mukuoneka achinyamata akukhulupireni motani Oh. anthu akumulanje very good ine andikhulupirire chifukwa china kuti sikoyamba kuwatumikira anthu apamula- akumulanje nditangomaliza kumene sukulu Chimene muyenera kudziwa ndi chona kuti ndinatumikira aku Mulanje munjira ina yake tinapanga ka bungwe kathu tinkakatchula kuti Chisitu Young Voices timati CYV tinatumikira powonesesa kunena kuti achinyamata asiye mchitidwe wosuta ndi kumwa mowa mwa uchidakwa achinyamata ayenera kunena kuti apewe kumalowa m'banja adakali achichepere alibe china chilichonse tinayesetsa kunena kuti achinyamata asogoletse maphunziro ndipo zikhale choyambirira kwa iyo and nthawi imeneyo ifeyo tinalibe china chilichonse mabungwe ena timati amatithandiza kangachepe zinali zimene ama- zipangizo amatithandiza ife zima- timapasa yani timapasaso a- achinyamata kumathandizanso ma- um, nkhalamba ndi zina zotero so tinapanga, tinapanga zina anthu anadziwa kuna kuti ah, uyu atha kuzatisogolera so ndi zimene zinachita ine zina, zina zapanga ine that time anthu akudziwa kuna kuti ah, uyuyo sangatikhumudwitse ndipo sanga- sindingazawakhumudwitse chifukwa ndinayamba ndatumikirapo out of politics koma kumbali ya zina za masocial ndi zina zoterozo ndiye poti ku chipani mm. kumakhala ma primaries yes tiyerekeze kuti mwaluza ku dpp ko mm. ma primaries Mm.
muzatani okay ineyo ndikusimikizireninso kunena kuti pomazafika kuti ndipange apa m- monga ndikuwuzani tili ndi constituency tili ndi ma branch tili ndi ma areas konseko ndiye kuti ndayenda andipanga kale endorse kumeneko ukuko ma primaries izangokhala kuti it's a legal mandate okay timana kuti ndi chinthu chona kuti process yona kuti ukafike ukoko zimayenera kuti apapo ndithu kusimikizana kuna kuti ndikukadusa ku ma primaries kulibenso kuluza kwa mtundu wina ulionse. Palibe amene mukapikisane naye. Opikisana aliko. Opikisana aliko. Koma sikuti akadusa pa ineyo. Pa ineyo sakukadusa. Akumvanira. Eh, ndipo akuonera. Ndipo akuonera hadi apa. Palibe akukadusa ku ma primaries. Onse akudziwa kuna kuti Jones Gadama sanangolowa ndale kaya sanapange chiganizo mwayekha koma wachita kutumidwa akuchipaniko achita kuvomereza kwina kulikonse ku constituency wathu kuma areas onse avomereza kuna kuti ayesi ah, Achimwene tiyeni kapangeni and ukuko kuma primaries tizangopita for formality sake otherwise ndi paja timanena kuti ndine owina wina ndine owina wina Oho. I am confident ndipo ndiona kuti nda- ndawina kale as I'm talking to you now tingodikira nthawi iyo basi koma apa ndikuti ndine owina kale pamene tikupita kumapeto Mm. musachoke mawu akukhosi awo yes pamene tikupita kumapeto ine ndikufuna ndikutsimikizireni amalawi amene muli ku Mulanje. Ine Jones Gadama mwana wanu wa pa Mulanje Central ndakonzeka kukutumikirani. Chimene ndingakupempheni ndi chonena kuti nthawi yolembesa ma vote ikakwana ndi chonena kuti tiyeni tikalembese mwa unyinji. Chinanso chachiwiri ndikufuna mau awa apite kwa a Kondwani Nankhumwa achimwene anga. Achimwene anga a Kondwani Nankhumwa ngati mukuonera apa ndikukhulupirirabe mukuonera kapena ena ndi ena. Mphekesera zikutha kumamveka of which ndikuzitchula kuti mphekesera kunena kuti tikayamba misonkhano mwakonza kunena kuti muzasokoneza pazapezeka zoyambisa chipwirikiti ayi achimwene musatero ifetu ndi abanja limodzi inu ndi ine tiyeni tikangopikisana kumbali za ndale chifukwa tikati tikhapane tikapange zotere zimenezo sizichita bwino eya. Ine ndikupemphani kunena kuti ndale zathu zikhale za mature, let us not practice barbaric or archaic politics iyayi. Inu mwakula mwakhwimanso mu ndale, inenso ndakhwima mu ndale, mukumbukire mmene inu munkayamba ndale. Munadusa mu zipsinjo, nanunso munkapangidwa attack ndi a predecessor anu a nthawi imeneyo, sindiwatchula dzina. Musapange zonena kuti ineyonso ndiduse mmenemo. chifukwa amene angapwetekeke sakudziwika nde ineyo chimene ndingakupempheni a Kondwani ngati zomwe ndazimvazi zili zoona ndikuti zakhala mphekesera withdraw that kuti zisatani zisatero otherwise ine am ready I respect you as my brother I respect you as MP wadera lathu so apa tiyeni tipange ndale za maturity. Mawu anga, ndikuuzeni motero, a achimwene anga a Nankhumwa. Ndi mmene tamalizira kucheza ndi a Jones Gadama. Amenewa ndi amene akuimira chipani cha dpp ku Mulanje Central kuti adzapikisane ndi phungu amene ali pano a Kondwani Nankhumwa. Ine ndi Thokozani Chiwaya wa Hanifa TV.